Comrades, mundilole kuti ndingofotokozera mwachangu kuti kodi Mtoliro app ikumagwira ntchito bwanji. Tikakatsakula ndipo tikafika pamenepa tikumaika phone number yathu yoyamba ndi 265 kenako tiyika pini kapena password imene timatumiza kudzera SMS tikamaliza tipanga login ndekuti talowa tikalowa chonchicha uyu muona kuti uyu ndi lead monitor wa pa center mkukula fp school ndiye kuti ngati ndifuna kutumiza malizatsi apa station tibwera pamunsipa tisankha station apa muone kuti kulemba submitted submitted station 3 submitted station 1 submitted ndiye kuti ineyo ndimayesera nthawi inake ndipo malizatsi anapita ndiye mwachitsanzo tiyerekeze kuti lead monitor akufuna ulowetsa malizatsi a station 5 akatero apo muona kuti imulola tsopano kuti apange enter results for station 5 akafika apa tisachedwe tingodinaso batani la enter results for station 5 tikafika pano choyambirira jambulani tally sheet ndekuti muzakhala kuti kaya mwayika pa tebulo kaya mwayika pansi kaya mwayika pati ijambuleni ndekuti kamera yanu idzakufunsani pafonipo kuti muyilole kuti ijambule chithunzi Inu mukatero jambulani tally sheet kenako mu, mupanga pochonga apa kapena okay kapena china chilichonse chimene uh, chi, chimabwera chizindikiro pafoni panupo kusonyeza kuvomereza ntchito imene mukupangayo kuvo ndiye kuti tikapanga pochonga apa kenako ikumakufunsa kuti upange crop kuchepetsa mulitali ndi mulifupi nde tikafuna kupanga crop timangokoka titi tima timaujeni tam'mbaliti cholinga chake tiyerekeze mmene umajambula unajambula ndi zina zosakhala bwino sufuna kuti zioneke nawo ndiye ntchito ya cropping ukamaliza kupanga crop basitu tipanga done kaya kapena okay kapena kochonga kaja kutengera ndi foni kenako tally sheet yen- yanu inobwera apo tikamaliza menepo basitu kenako nkutani tiyamba kulowetsa mafigawa total ballot papers received tiyeni tiike 900 number of unused ballot papers tiyeni tiike 100 number of cancelled tiyeni tiyike zero uh, total uh, number of voters marked as voted mu voters roll muja ndiye kuti amenewa akhale 800 nanga ma ballot paper amene apezeka mu ball- mu ballot box tiyeni tiyike ni chani 800 kenako tiyamboika chani mavoti amene apeza pa candidate kuti tichite changu enawo mundilole ndingowaika maziro dr laza tiwapatse 800 enawo angodya maziro okhaokha basi kenako tifika pa total number of valid votes tiyeni tiyike 800 kenako total number of null and void votes tiyeni tiyike 0 tikatero tamaliza akulowetsa mafigure chimene chatsala nkuti tsopano titumize ah, zotsatirazi eh, ku tally center ndikuti tidina batani limeneli mukadina batani limeneli imakufunsa kuti iweyo udzifunse kuti kodi zimene walowetsazo nzolondola kapena ayi ngati ukuona kuti pena pake walakwitsa ndikuti upanga cancel nkupita kukakonza pamene walakwitsapo koma ngati ukuona kuti chilichonse chili bwinobwino ndiye upanga chani proceed ndikuti when you click proceed muona kuti ma results apita ndabwerera pa window yoyambirira ija ndipo timatumiza kodi imene ija ndi station chani ikuyenera kutionetsa kuti chani muona kuti tsopano pano pakwana atatu kuti station 1 ya- yatumiza station 3 yatumiza station 5 yatumiza Ndipo ukasankha station imene yatumiza kale tiyerekeze kaya 5 muona kuti apa sikulola kuti utumizenso. Tsono umu ndi mmene ma lead monitor azidzatumizira zotsatira. Koma tiyerekeze kuti lead monitor mwina foni yake inazima sadakwanitse kutumiza zotsatira. Apa mpamene ma ward coordinator azidzathandizira kutumiza chani ma results. mundilole ndilowe ngati ward coordinator ndikuonetseni uh, kuti kodi zosiyana bwanji ndi lead monitor ndayikanso uh, pini yanga kenako ndilowe ndikalowa chimene chikungosiyana pakati pa lead monitor ndi ward coordinator ward coordinator akalowa iyeyu azitha kuona ma polling center onse amene ali mu constituency kumene akugwirako ntchito ngati ward coordinator muona ndiye asadatumize zotsatira ndikuti choyambirira akuyenera kuti adzitani asankhe polling center imene akufuna kutumiza zotsatira mwachitsanzo a- afuna kutumiza zotsatira za cgjp school ndikuti akasankha aka, aka akasankha imeneyi kenako tsopano asankhe station kumbukirani kuti station ina iliyonse azidzawerenga zotsatira pazokha kuwerenga bwinobwino kumaliza akamaliza kenako kupita nazo ku constituency tally center ya mec ndi station ina iliyonse will be treated as a separate entity so choyambirira ward coordinator asankha chani asankha asankha polling center akasankha polling center kenako asankhe chani station imene afuna ulowetsa ma results amene ali ready nthawi imene ndi a station 4 asankha station 4 kenako tichita ngati chimodzimodzi enter eh, results for station 4 enter results for station 4 tikafika apo ti, tipanga capture uh, tally sheet mm? ndilole ndichitebe kachangu eh, poti ndafotokozera kale eh, ikamaliza tally sheet kuyenera kuoneka umu kenako tiyike mafiga athu mwina tiyerekeze kuti analandira ballot paper 700 amene agwira ntchito amene sanagwire ntchito tinene kuti palibe zero cancelled nso zero

kenako total number of null and void tipange 0 iyi ndi data imene ili yolakwika ndimangofuna ndikuonetseni kuti chikumachitika ndi chani ukafunano kutumiza muona kuti ikubweretsera ka, ka box kameneka kamene kakukuonetsa kuti kodi data imene ufuna kulu- kutumiza yalakwika pati ndi pati ndi zitengera kwa iwe kunena kuti uh, utumizebe kapena upange cancel ndi ukayikonza data ija so mwachitsanzo tiyerekeze kuti kulakwika kumene kwa datako sudalakwitsa ndiwe koma kuti alakwitsa ndi a mec ndiye kuti ngati ward coordinator sungayikonze data ungoyenera kuyitumiza ngati mmene ilili ndiye tipitanso apa ndiye kuti tingopanganso click pa submit anyway ndiye kuti ipanga process ikamaliza muona kuti ma results atani apita ikakhala kuti ma results aja apita imabwerera apa pa screen yoyambirira ija ukatero ndiye kuti watani watumiza ma results a station imene tinasankha uh, pa nthawi imene tima- timatumiza ija um, tinasankha malawi railways station ndipo imeneja inali station number 4 muona kuti ikutionetsa kuti station 4 submitted ndipo sitingatumizeso ngati tikufuna kutu- kutumiza malizatsi a station ina pa center yomweyi ndiyo tingopanga select kenako tipitirira ngati mene timapangira umutu ndi mmene mtoliro app ikugwira ntchito. Ndikukhulupirira kuti tonse tamvetsetsa ndipo tikakwanitsa kugwiritsa ntchito tsiku la chisankho. Zikomo kwambiri.